Ọhaneze ya gazienụ. O nwere odogwu anyị na-aga na be ya n'ụbọchị taa ka anyị gaa marụ afa bụ afa odogwu a. Asị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị. Unu n'anya unu ga-afụ na anyị na-aga na nke odogwu maka sị na ihe ime ji eme ya na mbọ anyị wee na-aga n'ụbọchị taa ka anyị gaa mitie odogwu a. Anyị na-erute na be ya n'ụbọchị taa. nna anyị ukwu ndewo ya kee kwanụ nke a na-etu gị ya gazie nwanne m ee onye anyị nọ n'ụlọ ya n'ụbọchị taa bụ arụsị mmiri ego na ọkịja onye nke eji aka ji ọfọ were were mara a sị m ya gaziere gị ya na mbụ na mbụ ọfọ m na-agọ bụ na okwu iji bịa obodo a na ka ihe eji na ya aka mma ise ise ise nna anyị ukwu arụsị mmiri ego na ọkịja aka ji ọfọ biko anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze mgbe i bidoro wee mebe ihe ọdịnala anụwa ihe dị n'omenala nyere n'anya nụ agwụ nsi n'omenala igbo a abụghị ihe ọbụla mmadụ na-anọkata makpu n'ime ya nụ before mmadụ ya-anọkata bido agwụ nsi ma ọ bụ nọkata sị na ya na-eme omenala ka ihe ihe nenegodi agbụrụ gị nene line gị na igwe marakwanụ ma line up gị ma agwụ nsi ọ dịkwa na ya nụ ịbịa na ọkịja mụnwa bụ onye uhu obo ọkịja anambra steeti ịbịa na ọkịja anyị anụnwa ịbata n'uhu obo ọkịja anyị abụọ hụ ka abịa anyị a ihe anyị na-aza bụ ụmụ ezu okeyi ụmụ ezu okeyi anyị ahụ bụ agwụ nsi anyị nwere enwe ka ọ bụ and agwụ nsi anyị ahụ dị na gịnị ọ dị na agbụrụ anyị nna mụtara nna m bụ dibịa ka ọ bụ nna mụrụ m n'afọ nọ bụkwa gịnị dibịa ka ọ bụ before m bịa megide ihe na ama ka m si megide ihe m jecha bọyị nụ m jechaa e setụrụcha mee ihe niile nụ mana ihe niile ahụ e mere mụnụ ma nke e setụrụ mụnụ enwe nke nwere isi m o nwe ebe nje eje fọbelụzi ebe nje ejebel bụ obodo oyibo nụ mana ihe a na-asị mmadụ ije lagos gbaa bọyị na eje lagos two times mechaa ihe niile o nwe nke fevụrụ mụnụ je asaba ebe m biri na asaba bụ infant jesus mechaa ihe niile nụ o nwehụ nke fevụrụ m nụ before nnekwu nna m ewere sị m nwoke mụ nata na ya ma ihe bụ the problem anata m na ọ bụrụ na ya eje njem nke ọ m je na ya ruo ebe ahụ na-enecha ihe niile m nechara ya nwasị ihe esi nye ya kwuru ekwu na agwụ nsi na-enye m nsogbu anụ agwụ nsi enweghị ihe ya-eme favour mụnụ mana mgbe m pere mpe nụ mmụnwa ji wee kwetasị ihe esi na agwụ nsi na agwụ nsi dị anyị n'ọbara and na agwụ nsi a makwaranụ mụnụ na ọ bụ anụ bụ na mgbe ahụ m pere mpe ka anyị si eme ya mgbe ahụ bụ nruo nụ nje na kitchen nga esiri nri ntu ya nru eje mkporo ntụ mkporo ntụ ebe ahụ ewere m ya mgbe ahụ na-aka ya n'ụdị form of ntu anyị si aka nzu anyị na-aka kịta maka mgbe ahụ amabanụ m nke m ji eje mgbe ahụ jee nweta nzu abịa megide ya mbịa kpakọnọtakụ ihe nụ ndị be anyị akpasasịkwa ihe ahụ mkpakọnọtakụ ihe na ana m akụ njekwa nwere ihe mkpọ ihe mkpọ meko ana m akụ kpomkpokpo ma ana m akpọku mmụọ nwa mmụọ ma m na-akpọku mgbe ahụ mana ihe bụ ihe niile a bụ gịnị agwụ nsị ya na-eme ya bịa megidezie m nụ abịa m nata ọrụ oyibo nụ jee chaa maka na ihe dị na agwụ nsị ebu ya esi agwụ nsị na-ama mmadụ amanụ mana agwụ nsị ihe ọ sọkwara agwụ nsị ma gị n'ụwa a ị ga-ejenarị jee mụọ n'onye a ka ị ga-asị ya esi na onye a bụ ọga gị ị na-aghọta ihe m na-ekwu na dị onye ahụ ị ga-amụ ọrụ n'aka ya ị ga-asị abụ ya bụ onye ga-asị gị nna ee nọọ direction dị ntu a ka eji arụ ọrụ dị ntu a nọọ direction dị ntu a ka eji eme ihe dị ntu a ọ ihe nji je mụ na dibịa mụnụ amụ amụ ihe m debe na dibịa bụ nga na ihe dị ntu a nọ ntu a ka esi eme ya na ihe dị ntu a nọ direction dị ntu a ka esi eme ya nụ afa a ị fụrụ m na-agba ya ma chukwu ma na anyị zọdoro ụkwụ na amụzu ama afọ a emuwa mmụọ ntu ekpere nwezu osisi ya bụ afa m na-agba ya amụzu anya wa mmụọ ntu na abụ ọga mụ nụ ebido m na-eje afanụ ọga m na-esendi m ma akpọọ ya afanụ ka ọ bịa gbaa afa like ntu a dịka ezinụlọ nke problem dị asị ka akpọta dibịa bịa gbaa afanụ ọga m bịa mgbe ahụ ọ sendia m eje m gbaa dị afanụ from nga a ka m megidere bịa mee free mgbe m mere free m bidoro agwụ nsi ebe a bụ ndo anwụ ka m mara ya nụ egburu m achara gbute achara were achara maịsịa ya ụzọ ịnọ nụ tụọ ya igu n'elu ya nụ nga a ka m nọ megide agwụ nsi before m bịa rụba ọrụ rụọrọ mmadụ ọrụ onye ahụ ọrụ nrụrụ ya nụ agazieri ya nụ ọsị mba na ya like ya ntu a be m a dị ọ bịa nụ kụọ ya zinki ya bịa kpụọ blọkụ kpụcha blọkụ edozie kpụọ kụọ ya zinki rụọ ya ntu a rụrụ ya ya na ekenekwa mụ chukwu kenekwa agwụ nsi na ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya na ma gịnị na ọ dị ya iji so na ebido ama agwụ nsi nụ na afụrụ m na ndị mmadụ na-eme agwụ nsi nụ na before mbido agwụ nsi ama m ihe ngabigara ma ọ bụrụkwanụ na agwụ nsi dị na agbụrụ be nna m nụ so ọ bụrụ ihe mere m ji wee bido agwụ nsi ya gazie nwanne m Ọ, unu n'anya unu ga-anụ nkọwa arụsị mmiri ego na ọkịja Akajiọfọ kọwara n'ụbọchị taa mana ọ nwere ajụjụ nchọ ka anyị jụọ ya maka na ọha na eze bikonụ geenụ ntị ọfụma because o nwere ihe na-agba mụ gharịị which na ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m ajụjụ gbasara ihe anwa e wee m sị ka njụrụ arụsị mmiri ego na ọkija Akajiọfọ n'ụbọchị taa ka m ma ma ọ ga-akọwatụrụ anyị ọtụtụ ihe gbasara ya nna anyị Akajiọfọ na ọkija arụsị mmiri ego biko ka ịkọwatụrụ anyị ihe gbasara iri nri na nlọ na ịkwa iko na nlọ na igbu igwu mmiri na nlọ ihe o menyere biko nụ ngwa ịma na ejụrụ m ajụjụ na-atọghị ọzọ mana m ma na-azapụ ya nụ mana m ma na-aza gị ya one one after the other ka ọ ga na-ekwekwa ọra na eze ihe nghọtanụ number one bụ na mmadụ onye ọbụla dị ndụ so far ị dị ndụ n'ụwa na-eku ume nụ mgbe ị na-eme mgbe ọbụla ị na-agba ụranụ ị na-alọ nlọ gị ị na-eri nri na nlọ ajọ ihe ka ọ bụ ndị amosu ji ya enweta mmadụ especially ndị ọ bụ maka ha nụ na-eji enweta mmadụ ma gịnị ndị amosu bụ ndị a kpọrọ ndị ọgbọ n'uke ya kpatara na ife onye ọbụla riri nri na nlọ nụ bụrụ onye ọbụla na ịbịa n'ụbọchị ntu a mgbe ụbọ mgbe o ye erihu nri na nlọ nụ na ịbịa n'ụbọchị na ọ na-azụta ka m kpọọ ya zi na ọ na-azụta 10,000 n'ụbọchị every week week ọbụla onye ahụ riri nri na nlọ ahụ ọ ya azụtazuruzi ego ruru that amount ahụ ọ na-azụta before so na mmadụ iri nri na nlọ bụ ajọ